Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim pala anthu ena munkhani ngati zomwezi amakhala pakumwedwa mowa pamalo pena pake ali ndi anzawo amamwa chani amamwa mowa ndiye amakakhala pati pamene pankumacheza nawo sakumwa mowatu ayi angokhala pa chibwanja chimene anthu akumwera chani akumwera mowa hukumul julusi kodi nchilamulo chanji munthu kukhala pa malo amene sikumwa mowa koma malowo wakhala maa sharibu lkhamr ndi anthu amene akumwa mowa duna sharbu maahu koma iwe sukumwa nawo kodi iweyo zikukukhuza chiyani musambi za anthu amenewo olemekezeka mwa allah akunena kuti kwa munthu wina aliyense amene akukhala pamalo amene anthu akumwerapo mowa iye sakumwa annahu lamma kana shar- sharbuha masiyan kana al-aslu fi majlisi sharbuha annahu masiyatu aidan akuti ngati kumwa mowako original yakumwa mowa ndi haramu ndiye kutinso kukhalanso munthu ndi munthu omwa mowanso ndi amene akumwa mowa ndi chaninso ndi haramunso nawenso nsambi ukutani ukupeza chitamira tu ngati mwaukana

wadhalika liqaulihi taala tikunena izi mashekha akuti allah ndi amene akutiuza mu suratu an-nisa pa verse number 140 allah akuti chiyani allah akunena kuti wakad nazzala alaikum fi lkitabi tatsitsa chilamulo kwa inuyo mu qur'an an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha akuti ife takuuzani mu qur'an kuti paliponse amene mungakhale ndiye mukumva kuti mavesi a mulungu malo amenewa amene akuwerengedwa anthu akuwakana alipo malo achonchotu koma inu mavesi amene akuwerengedwa a mulungu mukamuuza munthu momwe kuti innama lkhamru walmaisir ukanawo usakwa tachitichite nde allah akuti tatsitsa chilamulo kukuuzani mu qur'ani kuti anthu ena ake amati akamva kulankhula kwa allah mu qur'ani amva kuti mulungu waletsa izi koma iwowo yukfaru biha amakanira mavesi a mulungu wayustahzau biha amawapanga chipongwe nde allah akuti kwa inu amene mukudziwa kuti izi nzoletsedwa anthu ena akupanga zimenezo fala taqudu ma'ahum musakhale nawo malo amodzi anthu amenewo fala taqudu ma'ahum musakhale nawo limodzi anthu amenewo munthu omwa mowa pamene padzakhala limodzi iya sizikutheka olo mpang'ono pomwe fala taqudu ma'ahum allah kuti musakhale nawo chifukwa chiyani allah kuti hatta yakhudhu fi hadithin ghairihi muchoke malowo mukafuna kukhala pamalo pamene anthu akunyoza mulungu ndi kunyoza mavesi nkuwapanga chipongwe mavesi a mulungu muwasiye anthuwo olo nkhanizo zikukhudzani muwachokere mpaka nasinthe kaye topic abwerese topic yabwino akasiye zomunyoza allah inu ndiye mukakhale nawo pamenepo innakum idhan mithluhum pamenepa kuopsya ni pamenepo ngati mutakhalebe pompo ndiye kuti sambi zimene akukolola anthuwo nanunso mutaninso muzikololanso chimodzimodzi inna allaha jamiu lmunafiqina walkafirina fi jahannama jamia zindikirani sitidzasamala ayi munafiku olo ankaswali kafiri samaswali zitendo zawo ndi zimodzi tidzawaika ku jahannamanso pamodzi iweyo ngakhale sumwa mowa awo akumwa mowa koma mukukhala pamodzi nthawi imene akumwa mowa nonsenu mudzakhala ku jahannama pamodzi